tɛ ka taara faransi nationalité de ta ka mali ta to yen ko parce que k'ale ɲɛ b'a la ko maliyɛnw bɛ sɛgɛn minnu ta nɔfɛ a ye faransi de ta ta ka mali ta to yen bon an b'o tigi récupérer cogo di i b'a dɔn san o san sa a bɛ to ka na mali la ka taga mais minnu yɛrɛ ko k'olu bɛ mali fɛ olu yɛrɛ tɛ se ka passeport sɔrɔ ka to ka na mali la ka taa u ka baarakɛyɔrɔ la ka bɔ ka na dɔrɔn u yɛrɛ ko k'u bɛna dɔ muso u bɛn'u ka furu annuler parce que k'a dɛsɛlen don ka na a ko ko bon ko passeport ma sɔrɔ ka na dɔrɔn ka na muso lajɛ ka muso furu ka segin ka taa ka to ka baara kɛ ka wari bila ka na i faso la o kɛra problème ye hali n'i ye ninnu ka fichier corriger ka d'u ma i bɛ se k'a fɔ k'u ka dannaya ta kalo o kalo hali n'a kɛra 25 mille ye k'o bila ka na di jamana ma an b'a di sɔrɔsiw ma u ti ban parce que u b'a dɔn i ye min k'u ye n bɛ faso fɛ o ye faso fana bɛ se ka fɛn de k'i ye wa faso kan ka fɛn de kɛ fasodenw ye i b'u protéger i bɛ papier d'u ma i b'u ka wariw lakana mais a lajɛ tunkarankew ka nafolo bɛ ka kasara cogo min na ɔ n'an ma nin kɛlɛ kɛ sisan nin ka se ka falen don nataw la e ka mɔgɔ dɔ fana bɛ se ka taa tunga la o kan ka baara kɛ yen nɔ ka wari bila ka na ou bien mɔgɔkɔrɔba minnu banalen bɛ yan nɔ k'olu furakɛ mɔgɔ minnu bɛ ekɔli la k'olu ka ekɔli sara ɔ ni o tigi fana ka problème nana kɛ papier ko la dun n'o gɛnna o la ni tubabuw ye farafinw gɛn ka n'u fɛ yen mɔgɔ tɛ se ka kuma parce que farafin jamanaw yɛrɛ bɛ ban sɔn ka papier d'u ka mɔgɔw ma ko sariya sɔsɔ don est ce que k'an faamu mais ni sariya sɔsɔ min bɛ na ni hɛrɛ ye dun sɛfan ka sɛfan ci sariya sɔsɔ ma tɛmɛ a kan parce que i ye fɛn dɔ dancogo falen a kan ka to yen a bɛ tɔtɔ ka kɛ sɛ ye mais e b'a ci k'a yiran i ka nafa de kama c'est tout e bɛ k'an faamu n y'o de f'i ye ka taa jamana wɛrɛ perezan minɛ sariya sɔsɔ tɛ yan mais ameriki y'a kɛ mun kama a yɛrɛ a yɛrɛ ka nafa ou bien wala anw de ɲɛfɔ an tɛ autorité ninnu juguya la fɛn fɛn bɛ se ka sannayɛlɛn di autorité ninnu ma an b'o de nɔfɛ an b'o de yira bon ni mɔgɔ wɛrɛ y'a faamuya ka taa n'a ye mɔgɔ filɛ nin bɛɛ tɛ sɔn mɔgɔ la bɛɛ tɛ ban mɔgɔ la ni bɛɛ yɛrɛ sɔnn'i la i kan k'i yɛrɛ ɲininka ni bɛɛ fana bann'i la i kan k'i yɛrɛ ɲininka tiɲɛ don aziz an ka miniti tɔ ta miniti saba ɲɔgɔnna ye an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw fana bɔra ka kuma dɔ fɔ ko paul kagame ka d'i ye komi kemi seba ninnu man d'i ye munna o bɛ expliquer cogo di ouais parce que u b'a jɛ a bɛɛ ye panafricain panafrique o tɛ dugu ye panafricain tɛ ko jamana dɔ den don parce que tubabuw ye afiriki kɛ jamana kelen de ye u mago foyi tɛ afiriki culture la u mago t'a frontière la o ye afirikɛnw bɛɛ cɛ a bɛ afirikɛnw de fana kunna sisan ko pour que olu ka bɔ tubabuw bolo ko f'olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de tɛna se ka kɛ paul kagame y'o de faamuya ko n'ale ko k'a b'a dafɛ dugu ninnu lakunun u b'ale faga perezan fɛn fɛn ko k'a bɛ afirikɛnw fara ɲɔgɔn kan u y'a bɛɛ sipirime u ye tomasi sipirime parce que a ko k'a bɛ afiriki fara ɲɔgɔn kan kadafi sipirimela k'a bɛ afiriki fara ɲɔgɔn kan lumumba sipirimela k'a bɛ afiriki fara ɲɔgɔn kan est ce que ne faamuya donc kagame y'o de faamuya a y'i ɲɛsin a ka dugu ma a ka dugu kɛra exemple ye donc ni min ninnu y'a su salam ni min ninnu ma su o y'a bannen k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan a lajɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na franc cfa la ka fara ɲɔgɔn kan ka taa eko la Paul kagame ye jamana tɔw to sunɔgɔ la dɔrɔn k'a ma faranga bɔ i b'i ka dugu de dilan paul kagame ɲɛ b'o de la panafirikɛn caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ paul ma sɔn ka wari de d'u ma n'u ye wari ɲini perezan fɛ n'u ma wari di u b'u bila o kɛlɛli la u bɛ ɛnfiliyansi de ɲini afiriki ka to ka yala yala dɔrɔn ka kɛ kɔnseyew ye ni jamana in na k'a sɔrɔ u yɛrɛ ka dugu tolilen don u tɛ se ka liti k'u ka dugu la mɛ ni jamana min jamanadenw ye liti kɛ n'olu ka perezan y'o faamu u bɛ bɔ u bɛ na anw ye liti min kɛ maliko la panafirikɛn tɛ yen afiriki kɔnɔ ko min y'a kɛ maliko la AES ko an y'a defan depi an bɛ sedeyaw la mɛ AES binna ka na min kɛ an firifiri tubabu bolo u bɔra kamerun ninnu ni bɛnɛn ninnu na ka na ɛsi i bɛ k'an faamu o wagati maliyɛn minnu bɛ kan ka mali defan kɔ kan olu bɛ to kɔ kan u tɛ se ka don faso la donc u bɛ ka min fɔ paul kagame ma it is bullshit mm. paul ka système ka ɲi bi a ka ɲi sini i b'i ka jamana de ta a bɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ paul la olu man ɲi d'accord mm. eh, mais adamaden de tɛ yan maa si dafalen tɛ eh, u bɛ panafricain ko kuma ninnu don mɔgɔw kunna dɔrɔn i bɛ wuli dɔrɔn a banna a bɛ kɛ discours de ye mm. discours ko ka farafinw fara ɲɔgɔn kan e ni ala cɛ union africaine financée par union européenne aw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di ka lutter contre l'europe o bɛ kɛ cogo di f'aw ka kariya ka jɛ o kɔ de mali kariyara ka jɛ de burukina kariyala ka jɛ de niger kariyala ka jɛ de o de la u farala ɲɔgɔn kan même si tout n'est pas rose parce que dɔw fana ko k'o de kana fɔ quoi k'a kana fɔ ko o mali ko nin bɛ yen k'o man ɲi karamɔgɔkɛ min man ɲi o man ɲi a bɛ dilan cogo min na an b'a dilan ten de mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔ ni maliyɛnya cɛ karisa ye minisiri o t'a yira ko karisa bɛ e ni ne ni maliyɛnya cɛ ne ye ekɔliden ye o t'a yira ko ne bɛ minisiri ni maliyɛnya cɛ non ɛsi i bɛ k'an faamu an ti i b'a dɔn an bɛ diɲɛ min kɔnɔ a ma nɔgɔn kuwa diɲɛ min kɔnɔ u bɛ tiɲɛ lafili ka nkalon ta u bɛ tiɲɛfɔla lafili ka nkalontigɛla lakɔrɔta bɔn o diɲɛ mɔdi i kan k'i janto o la o diɲɛ in de la a bɛ pan kaburu kunna mɛ aw bɛ ɲɔgɔn dusukun brise diɲɛnatigɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ pan kaburu kunna mɛ aw bɛ ɲɔgɔn ka dignité piétiner o ye mun diɲɛ mɔdi ye bɔn an ma kan ka vie o de kɔnɔ donc Paul Kagame panafricains bɛ ka min fɔ Paul Kagame ma u ka fara cɛ la Paul Kagame yɛrɛ de ye vrai panafricain parce que a b'a ka jamana de nɔfɛ a ka jamana mais Ablaye Diop m'a fɔ ko hali ni Mali intérêt bɛ jinɛ de bolo k'an labɛnnen don ka baara kɛ n'a ye mais an bɛ mun wɛrɛ ɲini c'est tout
d'accord d'accord Aziz foli k'an ka bɔ donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an tɛ mɔgɔ si juguya la an tɛ siya juguya la an tɛ walikan juguya la an ko dɔrɔn de an tɛ mɔgɔko la an bɛ maliko de la bɔn n'an b'a dɔn mali taaɲɛ fɛɛrɛ bɛ maa min bolo an b'i dɛmɛ ni min man ɲi a la an b'o de f'i ye ni min ka ɲi an b'o la ankuraje mɛ i bɛ karisa ka plasi nɔfɛ an bɛna mun kɛ minisiriya plasi la o b'a to an ka dɔ mɛn sa dɔnku n b'i fo kosɛbɛ ka kati vɛn kati ɲɛmɔgɔyaso fo n b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan halisa an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u k'u hakili to tunkarankew la u ka piyasi ko la mhm. an b'a ɲin'u fɛ halisa numéro vert ninnu mhm. u ka k'u sigi sen kan hali bi malidenw ka se ka a lasɔrɔ nɔgɔya la mhm. n'u yɛrɛ bɛ se ka hali anw ni mɔgɔw bila contact la anw ka malidenw ka kunnafoniw f'u ɲɛna lakanako kan an bɛ se d'accord Oui, an b'a appel kun quoi an yɛrɛ bɛ jɔ n'a crédit ye merci beaucoup Aziz k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini mɔgɔ fɛ a y'a j'aime ni partage bɛɛ ka sɔrɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ